ndine ululu wako kodi mawuwa atakuuzani wachikondi wanu mudzati chiyani nanga mawuwa mutawakumbuka pa nthawi yomwe mtembo wake ukulowa m'manda mudzati bwanji maka wakumtimayo atakhala kuti wamwalira dziko asadalidyerere ine zidandichitikira makamaka ndikudzifunsa zoti anzanga akamva kuti chodalira changa chija sindidzachionanso ati chiyani funso limeneli lidandiumiriza kukumbuka zomwe zidachitika Kukomana kwanga koyamba ndi wapamtimayu kudali mu msika wa Limbe. Ndidali mmenemo kuti ndigule nthochi. Tsikuli phokoso linali likuchokera mbali zonsezonse za msikawo. Nawo anthu ondiyang'ana adali ambiri. Panthawiyi, atate anga adali atandigulira suti. mwini wakene ndimadziwa kuti suti za dp zochokera ku fit ofit sizingapikisane ndi zinazi china nchina one tambala siimasinthidwa suti iyi ndi ulendo chikadakhala chinangwa nkadati ndi chokoma ngati cha zomba adatero mnyamata wina pa nthawi yomwe ndidali kudutsa pamalo pomwe padali chinangwa patsogolo panga padali nthochi ndimapita komweko tsopano mnyamata bwera pano ndibe ndiduke ndine ndikufuna kuweruka ine taona nthochi yanga ndimene molere wa thyolo amadalira ngakhale azungu amayisusukira chifukwa kwawo kulibe mtundu umenewo adakuwa mmodzi mwa ogulitsa nthochi uku akundiyang'ana mozunguza maso ngati nanzikambe nacho chala chake chikundikodola iwe mnyamata usafe moto kodi maso ako udagulitsa ukagula zimenezo ndiye ukagulenso mchere wake kumusiko kuti udyere nthochi zimenezo taona zili gwa kulimba ngati zophika sukuona zangazi zili lololo usiku ndimazisunga mu firiji uyu adali mgulitsi wachiwiri nayenso amandikodola ndinayima kaye osati chifukwa zimenezi zimandisowetsa chochita koma zimandiseketsa sindikadatenga nthochizi mwaulere ayi usazivutise ngati ukunenerera mpira mnyamatayutu alibe ndalama nthochizo angozisirira chabe ataziponda sangakulipire sungaone kuti ndiopanda phindu adatero mgulitsi wa nthochi woyamba kulankhula uku akumuyang'ana mgulitsi wachiwiri kwinaku wachiwiri uja akundikodolabe inu nonse awiri ndinu akuba eti chifukwa chiyani mukuyitanira mnyamatayu thembwethembwe wanuyo mwasowa okulandirani eti adatero mgulitsi wachitatu mwaukali nditafika pamalo pake adasangalala mwachangu adatenga chikwama changa amati ayikemo phava la nthochi ndidamuletsa ndimaopa kuti kundinyengerera kumeneko nthochizo ndizigula pa mtengo wosagwirizana ndi mmene malonda adakhalira tsikuli koma iye poganiza kuti mwina zinthu zidandizunguza mutu adandipatsa nthochi imodzi koma ndidayikana kundikakamiza nthochi yolawa ngati adayika mumankhwala ophera makoswe kuti ndikadya ndife awa ndiwo adali maganizo anga ine ndi shasha soyani ndi shasha mnyamata wasuti yapamwamba usadodome kudya mkulawa inde mnyamata wadzitho ngati iwe adzidya zonyafunyafu osati zolengazo takwaya ndipo otsimikiza kuti ukadya zangazi utengulira moyo adatero mgulitsiyo poona kuti ndidayikana nthochi ija kunena zoona nthochi idali yokongola yayikulunso kuposa zimene ndidaziona pa tsikuli ndidayilandira kenaka ndidayamba kusenda nthochi ija nthawi yomweyo chakumanja kwanga kudatulukira atsikana awiri adali ochangamuka mudziwa nkhope za mtawuni asungwanawa amabwera pafupi ndi malo omwe ndidayima ndipo atandiyandikira mtima wanga udadumphamo mchimake nthawi yomweyo thupi langa lonse lidagwidwa ndi dzanzi ndipo ndidatuluka tsembwe ichi chidali chibayo chapadera nanga nditi chiyani kusokonekera kwa mthupi